Tosóimid mar sin. B'fhéidir go n-inseoidh tú dhom d'ainm agus an áit ina bhfuil muid anocht. Táimid anseo anois i Rinn na hAirne, in Anach Cuain. Agus seo é an áit a rugadh mise. Agus tá mé thart ó shoin sa bparáiste sin. Agus tá mé bródúil as agus tá mé bródúil gur choinnigh mé mo theangaidh, m'athair agus mo mháthair romham.
Sea. Agus tóigeadh i Rinn na hAirne thú chomh maith?
Sea.
Tógadh, tógadh, tógadh i Rinn na hAirne mé, tógadh. Rinn na hAirne.
Agus cé a bhí, daoine thart timpeall anseo a raibh Gaeilg acu nuair a bhí tú óg? Bhí, bhí. Bhí Gaeilg ag chuile dhuine thart nuair a bhí mise óg. Na seandaoine ar fad bhí Gaeilg acu. Agus bhí Béarla acu freisin agus bhí áiteachaí nach raibh aon Bhéarla ach bhí Béarla agus Gaeilg acu. Agus ní bhfuair siad mórán scoil. Ach. cheapfainn go raibh siad, bhfuil fhios agat, sách foghlamtha ar rudaí a phiocadh suas. Sea, bhuel, caithfidh go raibh. Agus sin é an chaoi a d'fhoghlaim siad uafu fhéin. Sea.
Ar tóigeadh an bheirt acu ansin i Rinn na hAirne chomh maith? Arbh as Rinn na hAirne don bheirt acu. Tháinig m'athair agus mo mháthair as Móinteach Bhaile Chláir. Aha.
Agus ní raibh i Móinteach ariamh ach Gaeilge agus tá i Móinteach anois ann. Tá col ceathrachaí agamsa anois ansin agus Gaeilge a labhraíonns muid i gcónaí. Ah, go deimhin.
What is a good? Agus tá an-mheas acu ar an Ghaeilge agus tá an-mheas agam ar an Ghaeilge agus an óige anois. Cheapfainn go bhfuil meas acu ar an nGaeilge. Ceapaim féin go bhfuil chomh maith thart anseo. Bhuel, sé sin ceart go leor. Tá sé iontach, tá. Now, leanfaidh muid orainn, leanfaidh muid orainn. Ar thug tú faoi deara riamh aon difríocht idir an Ghaeilge atá acu i Móinteach agus an Ghaeilge atá agaibh anseo i Rinn na hAirne? An bhfuil aon difríocht eatarthu? Ní raibh aon difríocht acu, ní raibh, ba í an Ghaeilge chéanna a bhí acu. i Rinn na hAirne agus chuile áit thart i mBaile Chláir. An, bhí Anach Cuain sa nGaeltacht, tá Anach Cuain sa nGaeltacht agus tá Móinteach sa nGaeltacht. Tá. Agus sin é an fáth go bhfuil siad sa nGaeltacht ach bhí an teanga Gaeilge acu bhfuil fhios againn. Tá fhios, tá fhios.
Sin é an fáth anois go raibh sé acu. Gaeltacht, gur Gaeltachtaí iad. Agus ansin an scoil, ar fhreastail tú ar an scoil in Anach Cuain? Bhí múinteoir againn ar scoil bhí go leor Gaeilge, d'fhoghlaim sé go leor Gaeilge uainn. Robert O'Connell. Sea, as sin gur as Cill Chiaráin in aice le Béal Átha Sluaigh a tháinig an fear sin anseo. Ó, sea, agus. Tá cuid dhá mhuintir anseo i gcónaí, bhí siad ag múineadh scoile ansin. Aha. Bríde. Ó, Bríde.
Bríde, bhí sí ag múineadh scoile ann. Sea.
Agus dúirt tú gur mhúin seisean, gur mhúin an múinteoir go leor Gaeilge daoibh. Ach bhí an Ghaeilge agat ar aon nós? Ó, fuair mise, thug mise an Ghaeilge ón chliabhán liom. Sin é, sin é, sular labhair mé hoirbh cheapainn gur Gaeilge a bhí siad ag caint liom. Sea, sea, sea. Agus, agus.

Sea. B'ait an rud dhá phunt a fháil. Á, b'ait, b'ait. Agus an raibh scrúdú de shaghas eicínt le déanamh i gcomhair an dhá phunt? Ó bhí scrúdú, thiocfadh duine ar scoil le muid a scrúdú. Ach an chéad bhliain a chuir mise isteach air, tháinig. duine ag scrúdú agus ní bhfuair ach beirt sa scoil an bhliain sin, bhuel ní hé an bhliain sin ach an t-am sin, an airgead. Ach tháinig scrúdóir eile ansin thart aríst agus fuair go leor acu é. Bhí sé an-chroíúil agus bhí, bhí, bhí, níor thuig sé ar bith go, ach b'í an chéad bhliain a chuir mé isteach air agus ní raibh mé ach,

Ó, níor dhúirt muid fós cén bhliain a rugadh thú, ionas go mbeidh fhios ag daoine cén aois atá tú! Rugadh mise Meán Fómhair 1927. 1927. Tá aois láidir.
Tá mé aon bhliain déag agus ceithre scór go leith anois. Bhuel, bail ó Dhia ort, tá tú iontach!
Tá mé sin. Tá. Tá.
I gConamara, deireann siad rud éigin, go bhfaighidh tú aois Cholm de Bhailís, ab ea? Bhí seisean níos mó ná céad nuair a fuair sé bás. Ar chuala tú riamh faoi Cholm de Bhailís i gConamara? Chuala mé, chuala mé an focal ach níor chuala mé faoi Cholm. Níor chuala. Ceapaim go raibh sé níos mó ná céad nuair a fuair sé bás. Ar aon nós, tá aois iontach agat fhéin. Sea. Sea. Agus mar sin, bhí Gaeilge a bhí thart timpeall na háite ar fad nuair a bhí tú óg? Ó, Gaeilge a bhí ag an tsean-aois ar fad, bhfuil 'fhios agat, agus go leor den óige, mar bhí múinteoir maith anseo againne, bhí go leor Gaeilge, bhfuil 'fhios agat, tá go leor. Á, tuigim. Agus an baile atá mise ann anseo anois, tá, cheapaim go bhfuil, go bhfuil, nach bhfuil eh. Seisear ann nach bhfuil Gaeilge acu, tá Gaeilge ag go leor acu. Nuair a bhí tú óg? Ní hea, anois, anois, anois.
Ó, ag na seandaoine? Tá bean as Inis Oírr ann anois, tá bean as Conamara ann, tá beirt chol ceathar liom féin agus tá an Ghaeilge acu agus bean mo chol ceathar.
Ó, sea, sea. Agus tá comharsa liom thuas anseo, tá Gaeilge freisin acu. Ní abróidh mé aon ainm, ceart go leor, ceart go leor, ach eh, ach fós fhéin, níl Gaeilge ag, ag daoine meánaosta nó na daoine níos óga ná sin, nó an bhfuil? Níos óige? An bhfuil Gaeilge ag. Ní go leor é anois, bhfuil a fhios agat, ní go leor é, ó d'fhág siad scoil, bhfuil a fhios agat, téann sé, raibh sé, Ní raibh aon chleachtadh acu air, sin é fánach mar sin. Ní raibh duine ar bith le cleachtadh leo. Sea.
Agus cén chaoi ar tharla sé sin? Mar nuair a bhí tusa óg bhí go leor daoine thart le Gaeilge agus bhí tú in ann Gaeilge a labhairt le, bhfuil a fhios agat, istigh sa teach agus le do chairde agus do chomrádaithe taobh amuigh. Ach ansin chonaic tú an Ghaeilge ag. ag imeacht. Meas tú cén chaoi ar tharla sé sin? Ach ceapaimse gob éard a tharla, bhfuil 'fhios a'd e, gur cheap go leor daoine go mba deise an Béarla ná an Ghaeilge. Ach sin an rud nár cheap muide riamh, bhfuil 'fhios a'd, cheap muid teangaidh ár dtír go mba í an teangaidh e ba cheart dúinn a bheith againn. Sea.
Sin é a dúirt Pádraig Pearse fadó, tír gan a teangaidh, ar sé, ní tír ar bith é. Sea.
Agus b'fhíor dhó é, bhfuil 'fhios a'd.

Ó, ach ansin d'fhás tú suas. D'fhan tú anseo, níor imigh tú go Sasana ná Meiriceá ná. Ní dheachaigh mé in áit ar bith ariamh, but séard a chuir, cén chaoi a raibh sé, bhí an mhuirín ag dul anonn ansin agus d'fhan mise go deireadh, ní raibh fágtha ach mé féin sa deireadh bhfuil 'fhios a'd. Cheap mé go mbeinn imithe in áit eicínt ach ní raibh ansin sa deireadh ach m'athair is mo mháthair agus bhí ar duine eicínt fanacht bhfuil 'fhios a'd. Chuaigh cuid eile go Sasana agus phós cuid acu agus bhí fear eile acu thíos i gCiarraí agus sin é an chaoi anois a d'fhan mise anseo. Ach bhí mé an-sásta leis, buíochas le Dia. Fuair mé leitir ó innealtóir, babhta amháin, agus séard a bhí sa leitir thíos aige, tá tú san áit, a deir sé, is deise ar domhan. Ó, agus aontaíonn tú leis?
Bhuel, má bhreathnaíonn tú siar ansin ón choirnéal sin thíos anois, feicfidh tú na hoileáin, feicfidh tú na sléibhtí, feicfidh tú an loch, Loch Coirib, agus eh, bhuel is, is deas, is deas an rud é eh. Is deas, is deas.
Seachas a bheith ag breathnú amach ar ghort mhór i gcónaí, níl agat ach an rud céanna, féadfaidh muid báid a fheiceáil ag dul suas anonn agus.

Bhí mé ag plé le huisce. Ó, do bhí.
Agus cén saghas oibre a bhí ar siúl agat leis an uisce? Áit ar bith a mbeadh uisce ligean thríd, bhí orm cóir a chur air. Ó, do bhí. Bhí fear liom i gcónaí, bhfuil 'fhios agat. Agus cén chaoi ar fhoghlaim tú an cheird sin? Bhuel, ceapaim gurb é an cineál cloigeann a bhí orm.

Abair níos mó liom faoin saghas obair a bhí ar siúl agat thart timpeall. An mbíodh fataí á chur agaí nó agus glasraí nó céard a bhí ar siúl? Bhuel má tá feilm bhaile agat bheadh chuile shórt curtha agat le teach, bheadh fataí curtha agat, bheadh tornapaí curtha agat, bheadh eorna curtha agat. Bheadh coirce curtha agat, bheadh cruithneacht curtha agat agus bhí na caiscín ansin, thabharfadh muid ar an gcaiscín an chruithneacht, chaithfeá dhul ag an muileann leis nuair a bheadh sé buailte ag inneall mór. Ach ní raibh muid ag ceannach aon cheo ach b'fhéidir salann agus garraí agus

Loch Coirib.
Tá. Ba mhaith liom dul ar ais arís. Dúirt tú go raibh tú in ann tuíodóireacht a dhéanamh. Bhí, bhí, bhí.
Agus luaigh tú oíche amháin an t-easc.
T-easc. An ndéarfaidh tú cúpla rud faoin t-easc agus aon rud mar é, na rudaí a bhíodh ag fás thart? Sé an chaoi a raibh an t-easc Ba chineál rud a d'fhásfadh in áit a mbeadh uisce am den bhliain. Ach bhí oileáin anseo againne agus théadh muid amach ar na hoileáin agus bhaineadh muid an t-easc amuigh ann ach chaithfeá é a bhaint le speal, chaithfeá é a iompar ar do ghlúine, ar do ghualainn chomh fada leis an mbád, chaithfeá é a thabhairt isteach go dtí an talamh agus ansin, Chaithfeá a ghoil agus an carr a thabhairt go dtí an loch agus an t-easc a thabhairt abhaile agus chraithfeá suas ansin é agus bhí ort é tharraingt, mar a thugadh siad, Ó tharraingt, é yeah. tharraingt agus é a chur ina chéile, bhfuil fhios agat. Agus ansin, bhí sé réidh le dhul ag tuíodóireacht. Le tuíodóireacht. Ansin, chaithfeá scoilb a bhaint. Sea.
Agus chuirfeá Chuirfeá scolb trasna ansin, thógfá b'fhéidir dhá throigh, dhá throigh bhfuil fhios agat, arís, go tús leis an dréimne. Chaithfeá an ceann a shá isteach ansin san ceann a bhí déanta agat ann, ach bhí ort ansin dhá sáiteán a chur síos ansin lena choinneáil.

díon. Mhairfeadh sé i bhfad níos faide ná tuí chruithneacht. An féidir cur seagal? Sea, seagal.
Sin, sin, i mBéarla sin rye, nach ea? Seagal, ceapaim. Rye. Sea, á. Tá tú ceart. Sea, sea. So tuíodóir. Agus ansin, aon obair feirme eile? Céard faoi móin a bhaint, bhíodh sibh ag dul ag an bportach? Ní raibh aon phortach againn.
Chaithfeá siúl, b'fhéidir. Ní raibh aon phortach anseo leis an talamh seo riamh ach gheofá ceann nó trinse ó dhuine eicínt, bhfuil fhios agat. Na daoine a mbeadh sé acu, chaithfeá siúl b'fhéidir cúig mhíle trasna talamh agus dhul trasna, chaithfeá dhul trasna an abhainn ansin. agus chaithfeá siúl píosa maith eile agus sa ngeimhreadh ansin chaithfeá é a thabhairt abhaile sa mbád, bhfuil 'fhios agat. Ó, sa mbád.
Sea, agus é a thabhairt isteach san áit a dtiocfadh cairt dhe, bhfuil 'fhios agat. Ach bhí an-obair air an uair sin, ní hé an portach a bhíodh againne an uair sin ach bhí portaigh níos réidhe, bhfuil 'fhios a'd, bhí portach sa áit a raibh in aice le, le, le. bóthar mór, abair suas, suas thart anois ar Bhaile an Dúlaigh, bhí siad in ann a dhul isteach le capall is cairt lena gcuid móin. Do bhí, do bhí. Bhí an-mheas ar an mhóin, ní raibh aon cheo eile an uair sin ach móin. Ach móin.
Ní, ní, ní fhaca mise an gual go raibh mé, níl 'fhios a'm cén aois a bhí mé ach móin agus eh,

Bhuel, an áit a baineadh an bhliain roimhe sin, chaithfeá é sin síos i dtinn agus bheadh an áit sin tirim. Ansin, chaithfeá do shleán a fháil agus a dhul ag baint leat, é a chaitheamh suas idir dhá láimh an té a bheadh ag scaradh, agus é a chur isteach sa mbarra.

Ah, ní raibh sin go maith. Ach bhí trioblóid mhór ar mhóin, bhfuil 'fhios agat. Ó, tá's a'm go raibh. Bhí trioblóid mhór ar mhóin an uair sin.
Chuaigh an portach a bhí againne, bhí go leor trioblóid. Chaithfeá ansin nuair a bheadh sé tirim, cruach a dhéanamh ar an bportach agus é a dhéanamh in áit a dtógfadh an bád é. Á, sea. Wow. Agus cé chomh fada ón bportach is a bhí an abhainn nó an, ar an abhainn a bhí an bád? Ar an abhainn a bhí oraí an. Ó chaithfeá a dhul, bhí canáil déanta bhfuil 'fhios agat, chaithfeá a dhul ar an abhainn ansin, Abhainn na Creige bhfuil 'fhios agat. Tá's, tá's.
Agus chaithfeá ansin agus thabharfá isteach ansin áit eile agus thabharfá isteach bhí cineál céibh déanta le, bhí an oiread, b'fhéidir go mbeadh céad tonna go,

do bhí. Bhí cleachtadh acu air. Agus cén, cén t-am gon bhliain a thos, a bhíodh sibh ag tosnú le, ag baint an mhóin nó? Mí Bealtaine nó níos deireanaí? Séard dúirt na seandaoine fadó, lán an tsleáin go Féil tSin Seáin agus bí ag laghdú do lámh as sin amach.
Ó. Dá dtosófá thart ar, ar deireadh Bealtaine, bhfuil 'fhios agat. Sea, tá's.
Agus nó b'fhéidir seachtain roimh

Ach bhí daoine eile ansin ó, bhuel, is dóigh, bhí daoine sách glic amuigh an uair sin, séard a dhéanfadh siad, nuair a bheadh an chéad bhall bainte acu, bhaineadh siad barr eile ansin agus chuireadh siad na fóidí in airde os cionn a chéile agus ní dhéanfadh an sioc aon cheo orthu agus nuair a thiocfadh an earrach ansin,

Ní raibh mórán talún acu. Ní raibh.
Bhí siad bocht. Bhí Mura chuile. an, an, an cúinne seo ag fear amháin, bhí seacht gcéad agus fiche cúig acra aige agus roinneadh amach ansin é sin thart ar 1950, cheapfainn, nó thart ar an t-am sin, agus.

agus ag imeacht san oíche. Sea. Ag imeacht ar maidin, b'fhéidir uair roimh lá agus ag teacht abhaile Agus cé chomh daor is a bhí sé conacra a fháil? An raibh sé daor? Bhí orainn íoc as Bhuel, de réir an saol an uair sin, bhí sé daor, de réir an saol, ag imeacht rud ar bith. Mar ní raibh mórán airgid ag daoine. Sé an rud céanna atá sé i gcónaí, sílim, an uair sin ní raibh an t-airgead ann.

ar an talamh thart timpeall. Bhuel, tá talamh éadrom, sách éadrom, atá thart anois ins an baile seo, bhuel, tá sé, tá sé, cloch, clocha aoil atá ann, go leor dhó. Tá cuid dhó agus talamh riteach freisin, go leor dhó. Ní talamh domhain é anois mar a déarfá in áiteacha domhain. Tá sé sórt tanaí. Ach sin an chaoi a raibh sé nuair a d'athraigh an saol. agus tháinig daoine isteach a cheannacht áit le teach. Bhí cuid acu ag fáilt os cionn dhá chéad ar ceathrú acra ó, ach an áit thiar ansin a raibh talamh maith agus ní raibh aon imeacht le.

nó cearúrú ag cruinniú a bhí ann.
Sea. Le
go gcuirfeadh muid an t-ainm isteach go raibh Gaeilge againn agus gur áit Ghaeltachta é.